kodi inu mukuti chochitika nchani kodi Huh? eyi kungodzuka tu mmawa uno ndangoyatsa foni eyi nda ndas- akuti ndasowa nati ena ati ndaphedwa Ena akuti kaya andipanga kidnap. Ei. Mama guys it. Ei ei. Eno. Ena akuti nanyoza mu ati nanyoza ati nanyoza HIV status ya munthu ndiye munthuyo kaya ya akun- afuna andiphe izi ndi izi, like a lot of things. Ei. first of all izi zoti ati kaya eya Tamia ati kaya nanyoza hiv status ya munthu unayika pagulu chanichani at the end of the day aliyense akudziwa panona zoti even ndi tsiku limodzi olo anthu ineyo kuona kuti munthu umene unanyoza ndi uyu olo munthu I don't even know kuti dzina la munthuyo ati kaya ndani I don't even know kuti munthuyo ndi ndani Ndi- inu mm, iwe munthu iwe ngati pali munthu amene nanyoza kuka kuika hiv status ya munthu ase come come public ubwere pa public ndikuone inenso ndimudziwe munthu I don't, like, i don't even know kuti when did i do this koma whenever I'm trying to speak out anthu ena akuti iwe usamayankhule zinthu zina uzingozisiya come on i need to speak out. i need to speak the truth i did not post hiv status ya munthu komanso munthuyo ali kutiko ali kuti munthu um, like, even pa social media sinaoneko kuti ati Tamia wanyoza there is no nothing chinaso um eyi, ine dzulo ndinali ku famu then uh, sinakhale nayo busy foni komano makhazeni anga amanena zokuti kaya kwathu kunabwera anthu kunabwera azi- azibambo enaake ataliatali that time i wasn't home i was at the farm Az- ataliatali kaya ndi mzimayi wa roxy anabwera kwathu ana- abwera abwera kangapo koz akutero ayi Then I'm just asking myself, apapa I'm home. And izi ndazidziwa mmawa uno. I'm asking myself nena zokuti listen, guys, I didn't do anything wrong to anyone. Okay? mwina i know kunena zokuti kumalawi kunoku munthu akazoti kukamba za ndale kwambiri you become a threat kwa anthu andalewo because they know nena zokuti ineyo for example ndimakha- ndi- ndi ndi anthu thousand of people listen to my content amaonera so anthu andale if you feel like kuti maybe i'm trying to threat not only anthu andale koma even anthu normal if you feel like kuti am a threat apa pano you need to use your knowledge because amanena zoti knowledge is more powerful than money zomwe ndimapanga ineyo anthu ena you need money to do it ine i only need knowledge i don't have money koma there is no way munthu angabweretse soya pieces kwa ine nkumati basi wabweretsa soya pieces ine ndizisangalala eh, soyabisezi wabwera dziko layamba kuyenda soyabisezi soyabisezi so amene azokuti poverty can make you look like a fool when you are ignorant so you know, i have poverty but i have knowledge

So I don't give a fuck. I don't care how many people will be making my videos ondilangiza ine kwaonanso anthu amene andilangizawo your life is even sad you are living a miserable life ine pano sinayambe kukapempha munthu phala kapena kumakalandira ma soya pieces a munthu ndimazipangira zinthu ndekha pano munthu sangabwere kunena zoti Tamia Ja uyuyu anandionongera kwambiri no ndimanena zinthu zomwe zikuchitika kumalawi kuno mwamvera so izi zaku- zoti kaya a Tamia wa- aku- awaphedwa izi ndi izi zimenezo zoti kwa chikhala kuti ndinu anthu enanu bwezi zitakubalalitsani kalekale koma ineyo i know kuti am innocent I, olo patapezeka munthu ondipanga interview ndifotokoze side yanga ya dzima story mukuti za chanichani hiv you will see kuti am innocent komano when you are poor some rich people take advantage of you

And being young is not an advantage kuti ndizinamizira kuti ndine mwana ine sine mwana kunzeru ndine mwana kumaonekedwe ndi kubadwidwe not kunzeru nde you can do the fuck you wanna do to me you can destroy my image on social media anthu inu do whatever you wanna do koma at the end of the day deep down i know kuti am innocent so when you are innocent you are not scared of anything so don't come here kumandiopyeza opyeza tamiya uphedwa tamiya uphedwa and thank you so, shout out to mikozi for posting because i wasn't active i was offline the whole day because i was busy ndi pa social ndi zinthu zanga za- za za business zanga sindikhala pa social media 24 hours ineyo ndili ndi business omwe ndimayendetsa But of course social media so ndi business wa ineyo. That's why ine simundiona nane ndikupanga ati kaya. I should change my behavior for makampani makampani andione. Makampani sanandipanga build ineyo. Anthu enafe we just like our own zone, our, our own space without involving us, our, our success ndi anthu ena. So ine ndili ndi anthu amene I am involved with for business, for my own business. Not for the politics zanuzi za social media. No, no, no. ndili ndi anthu amene ineyo amandidziwa timadziwana this is tamia ja for business osabwera pano pa social media pano muziti "Eh, mwana amene uja eh, izi ndi izi and i have stuff that i do social media iyi imakupusitsani za ine osati kuti mmandidziwa apa ndipo tamia chati mamudziwa mwana amene uja ndamulangizako pi ati matafa- kunali matafale freedom fighter nyenyenyenyenye freedom fighter ine ndine freedom fighter pano ndiye kaya muna- munazo- if, if you are used life yoma- yomakhala ngati maslaves in your own country get used to it enafe we cannot be used enafe si ndi ana mwamve ndiye ine ndikamayankhula zinthu si nkhani ndikunyozetsa if you wanna work with me come and work with me koma don't take away the knowledge that i have to people pano ati ndasowa ino Am- mwina i don't know mwina ndasowa ineyo i don't